Un'istudente arrestadu chin s'acusa de possessu de droga pro la bèndere, una leppa e un'iscatzacanes chentza su tapicheddu ruju, un'àteru zòvanu denuntziadu. Est su resurtadu de un'operatzione antidroga fata in un'istitutu superiore de Tortolì dae sos carabineris de s'istatzione de sa bidda e de sa cumpannia de Lanusè, chin s'obietivu de firmare sa bèndida de droga a sos istudentes. Sos militares, in s'intiri de una perquisitzione, a s'istudente l'an acatadu trintabator gramos de mariuana, una lepa e setantachimbe euros in contante. In cussa fata in domo sua an acatadu àteros chimbanta gramos de mariuana, unu pesicheddu de pretzisione, una pistola iscatzacanes chentza tapu ruju e tres cartutzas. A su zòvanu, a pustis de s'arrestu in crìmines, che l'an picadu a su càrcere minorile de Quartùciu, A un'àteru minorenne denuntziadu a pede lìberu l'ant cassadu una lepa, una matza de baseball, unu passamontagna e su materiale pro fàghere sas doses. A pustis de unu mese dae sa vìsita de su ministru de sos internos Marco Minniti a Nùgoro, b'at àpiu un'àteru atu de mineta contra un'amministradore locale, sa sìndica de Villacidro Marta Cabriolu, Eri sero, bandidos disconnotos ant chircadu de ponner focu a sa machina de sa sindica. Sas framas ant fatu dannu a una roda e a su motore. A sa sindica Cabriolu l'est arribbada sa solidariedade de sas istitutziones regionales, de s'Anci Sardigna e de su CAL. Cunforma a s'impinnu picadu in Nùgoro dae su ministru Minniti, tra pagu ant a firmare sos patos territoriales pro sa securesa, chi previdin in cada provìncia interventos pro sa securesa, aumentande sa presèntzia de sas fortzas de s'òrdine e faghende prus controllos. In prus, s'an a ammaniare unas cantas mesuras pro dare rispostas in àmbitu sotziale e econòmicu e pro afiancare sos sìndicos in su traballu fitianu issoro, dande rispostas a una populatzione chi su prus de sas bortas podet contare petzi supra su comune. S'obietivu de Minniti est de acabbare totu in frevàriu, pro dare rispostas a sas richiestas fatas dae Regione, sìndicos e amministradores locales. Cust'ùrtimu atentadu a sa sìndica de Villacidro cunfirmat s'urgèntzia de arribare a fainas cuncretas pro parare su fiancu a sos amministradores chi sun semper in prima lìnia. Sa Procura de sa Repùblica de Casteddu at tancadu s'inchiesta subra una tangente de novanta miza euros, pacada pro bìnchere un'apaltu de noe miliones e mesu pro sa progetatzione e fràvicu de un'impiantu de produtzione de energia solare rinnovàbile de Ottana. Abarrant indagados s'ex sìndicu de Cuartu Davide Galantuomu, chimbantases annos, ex presidente de s'ente Abba Sardigna, chi diat dèpere àere picadu parte de sa tangente, e Renato Copparoni, sessantabator annos, ex portieri de Casteddu, Torino e Verona. Sunt implicados fintzas sos imprendidores Gianni Lolli, sessantabator annos, de Mòdena, dirigente de su cussòrtziu chi s'aiat agiudicadu s'appaltu, Luigi Betti de Forlì, Salvatore e Paolo Pinna chimbantabator annos indagadu fintzas in s'inchiesta de sa Procura de Aristanis supra sos appaltos frassados e Antonio Fadda, barantatres annos de Capoterra, funtzionàriu de s'Ufissu Progetos de s'Enas. S'indàgine, afidada a sa Guàrdia de Finàntzia, pertocat parte de sa maxi-inchiesta de sa Procura de Aristanis mutia Sindacòpoli. In s'interi de sas intercetatziones telefònicas e ambientales sunt essios a campu particulares de su pacamentu de sa tangente. Su dinare si l'an apartiu Galantuomu e Pinna chi at emìtiu una fatura frassa a sa cooperativa chi depiat bìnchere s'apaltu e Copparoni chi at fatu s'intermediàriu. An a manicare peri su casu de berbeche solidale fatu in Durgali sos atletas italianos impinnados in sas bintitres editziones de sos Giogos Olìmpicos de Iberru chi sun faghende in sa Corea Sud a Pyeongchang. Pro more de un'acordu sutascritu dae sa Coldiretti Sardigna chin s'azienda Biraghi de Cuneo Sos atletas italianos an a manicare su casu berbechinu romanu de sa Cooperativa Durgali Pastores. Custa bella noba sa Coldiretti l'at presentada custu manzanu in s'intri de una cunferèntzia istampa, presentes su presidente regionale Battista Cualbu, su diretore Luca Saba e Leonardo Salis, presidente de sa Cooperativa Durgali Pastores. Su casu berbechinu romanu in sa mesa de sos atletas italianos. Est frutu de un'acordu naschiu a pustis de sa paradura fata dae sos pastores sardos in favore de sos pastores terremotados de Cascia. S'azienda Biraghi, chi traballat a petzi late italianu, at chircadu sa Coldiretti pro dare una manu de azudu a sos pastores sardos chi tando fin in pelea pro sa minimada de su pretziu de su casu berbechinu romanu. Est naschia gai un'impresa econòmica, ma mescamente èticu-solidale, chin su casu pagadu a ses euros e binti cando in su mercadu fit a bator e binti. Dae tando s'azienda de Cuneo at ritiradu milli quintales de casu romanu dae sa Cooperativa Allevadores Sulcitanos de Carbone e àteros milli dae sa Cooperativa de Durgali. Sa Coldiretti est cuntenta manna de custu acordu ca garantit a sos produtores de casu berbechinu romanu unu mercadu nou chin un'azienda de primore e fintzas ca aperit caminos novos a unu produtu che a su casu berbechinu romanu chi non resessit a arribbare de sichiu a sas famìlias italianas, comente fachent imbetzes su Parmigianu e su Grana. Un'acordu ube un'azienda italiana at detzisu de investire subra sos produtores sardos, atzudàndelos in unu mamentu de dificultade e aperinde prospetivas nobas de mercadu. Traballare paris, balutare sos problemas e chircare de los isòrbere totu paris pro metzorare sos servìtzios de sa sanidade e prus in generale sa calidade de totu s'amministratzione regionale. A lu nàrrere sun sos assessores a sa sanidade Luigi Arru e a sos afares generales e de su personale Filippo Spanu In s'ìnteri de s'adòbiu in acabu de su percursu formativu promòviu dae sa Regione e ammaniau dae su Formez pro afortiare sas cumpetèntzias de sos facilitadores impinnaos in sas mesas tècnicas e in sos assòtzios in sa sanidade e in sas polìticas sotziales. Sos facilitadores, at nau Arru, sunt figuras chi permitint de arribare a resurtaos cumpartios in tempos lestros, favorinde sa dibata e sos contributos iscientìficos e operativos in chistiones dìlicas e importantes chi pertocana sa sanidade e sas polìticas sociales chin profetu mannu pro sos tzitadinos. Arru, espressande aprètziu pro su traballu fatu in s'ìnteri de su progetu formativu, cumintzau in maju de su duamiza e dechesete, at nau chi sos espertos e sos partetzipantes ana crompiu chin contipizu sa codìfica de metodologias, isvilupau contenutos, tratau e isperimentau sos istrumentos pro poder trasmìtere custa esperièntzia e, duncas, pro la rèndere prus profetosa oje e, mescamente, in su benidore. S'assessore Spanu at fata faveddau de su facilitadore de custa figura, chi depet èssere unu dirigente chi s'assimizat a unu manager pùblicu, capassu de rèndere prus moderna sa màchina amministrativa, de interpretare in sa menzus manera sos bisonzos de su territòriu, de acatare solutziones, de fàchere crèschere s'organizatzione sua dande balore a su traballu suo e a cussu de sos collegas. In sas dies coladas sos sindacaos de categoria, a manera particulare sa Cisl Funtzione Pùblica e unos cantos sindacaos de su Mandrolisai aiant denuntziau sos disservìtzios in su repartu de radiologia de s'Ispidale San Camillo de Sòrgono, ma peri una minimada de sos servìtzios in su territòriu, a manera particulare sa CISL, Funtzione Pùblica, chi in una nota de su segretàriu provinciale Giorgio Mustaro aiat sutalineau chi dae martu de su duamiza e sèichi in s'unidade operativa de radiologia non funtzionat s'ortopantògrafu, istrumentu chi serbit pro fàchere sa panoràmica de totu sas dentes, chi est un'esame a pacamentu. S'atividade est istada suspesa, aiat nau su sindacalista, ca che depiant tramudare s'istrumentu pro facher locu a su telecomandu radiològicu mai arribbau. A dispetu de sas richiestas pro torrare a garantire su servìtziu, est dae duos annos chi sa màchina non funtzionat. Àteros problemas pertocant su servìtziu Serd, chin sos utentes custrintos a andare a Nùgoro e a Macumele. Supra sa situatzione de s'ispidale San Camillo de Sòrgono, sa situatzione de sa radiologia e su benidore de sa sanidade in su Mandrolisai oje intervenini chin unu documentu cumpartiu s'àrea sòciu sanitària locale de Nùgoro e ATS Sardigna. In su documentu si sutalìneat chi non sunu fachende peruna minimada de su servìtziu, antzis si sinzalat a sos sìndicos de su territòriu, sa deliberatzione de su diretore generale Fulvio Moirano de frevàriu duamizadecheoto, chin sa cale si assumen a tempus determinau duos dirigentes mèdicos disciplina radiodiagnòstica pro s'ispidale de Sòrgono. In sas polèmicas chi pertocan sa pudadura de sos àrbores secande a mortu sas cambas, intervenit sa Confimprendidores chin una nota firmada dae su diretore regionale Gianfranco Seddone chi Difendet sa professionalidade e su traballu de sa dita chi est pudande e ammentat chi prus de una borta in custos annos sos tzitadinos an pidiu de los pudare sos arbores. Sa pudadura criticada podet parrer esagerada, ma permitit a sos fundos de torrare a bida in beranu frorinde a tupa chin profetu, iscrivet Seddone. Prus de una borta medas familias si sunu lamentadas pro s'artària de sos arbores chi che li picabat sa luche dae domo, Si la picaban peri chin su Comune pro sa mancada manutentzione ma como a pustis de medas annos est arribbada s'ora de pudare, ammentamus, sichit sa nota, sas cambas rutas supra de sos mezos posteggiaos in su caminu pro neche de su bentu e de su nive cajonande dannos mannos. S'impresa chi est fachende sos traballos in sas carreras de Nùgoro meresset una tzoccada 'e manos, comente li an reconnotu in Portoscuso dae su GAL de sas Baronias ue at fatu sos matessi traballos. S'iberru in Nùgoro at bocau sa conca, a pustis de meses chi parian atonziles, at comintzau a nivare a metade manzanu e pro una paja 'e oras at frocau bene. Pro como in sos caminos non b'at àpiu problemas, calicunu pro chie trabicat a pede, ma sa tzitade at parau fronte a sa prima nivada de s'annu. Si bidiat dae eris chi fit in cherta 'e nivare, sa Protetzione Civile Regionale at dau allerta mèteo dae sas oto de erisero fintzas a sas tres de custu bortaedie. Su nive l'isetaban eris note difatis ma at comintzau a nivare a metade manzanu. At nivau in totu su 'e Nùgoro mescamente in sas biddas de monte e sas fortzas de s'òrdine racumandan a chie guidat de dare cara mescamente si depet guidare a de note cando astragat. Sichit s'impinnu de sa Politzia de Istadu in sa batalla contra sa violèntzia contra sas fèminas. In prima lìnia b'est peri sa questura de Nùgoro chi fintzas in ocasione de San Valentino, sa festa de sos innamorados, at chèrfiu afortiare sa campagna de informatzione Questo non è amore, cumbinta chi un'atividade fitiana de sa Politzia de Istadu in sa chistione de sa violèntzia de gènere podat contribuire a formare una cultura noba netzessària pro cuntrastare a manera adeguada custu fenòmenu. Su camper de sa politzia s'est firmadu in dennantis de sa crèsia de sas Gràssias in Nùgoro. Sos agentes ant adobiadu sos tzitadinos, dadu informatziones, cunsignadu unu libretu fatu dae sa Politzia de Istadu chin sos datos de sa violèntzia contra sas fèminas, Una faina de importu mannu pro informare sos tzitadinos e inditare a sas fèminas su caminu de trabicare pro ch'essire dae situatziones chi si depen afrontare chin s'interventu de espertos de sa politzia e de sos centros antiviolèntzia pro non subire cunsichèntzias prus graves comente testimoniat su fatu capitau pacas dies a como in Macumele. Sos feminicidios paret chi non sian a minimande, dae primos de annu in Italia b'at capitau zai sete fatos graves contra a sas feminas, numeros chi non rapresentan in prenu sa violenza contra a sas feminas, fenomenu chi si depet afrontare chin s'azudu de totu sa sotziedade tzivile. Unu cuncursu de fantasia gràfica pro dare valore a sa creatividade e a sa fantasia de sos pitzinnos, ma peri pro favurire sa collaboratzione chin sos mannos de domo. Un'obietivu chi su cuncursu Da un ovale, la mia maschera di carnevale, promòviu dae s'Iscola Primària Maccioni de Nùgoro, Furreddu, at crompiu a prenu ca insegnantes, dischentes e genitores ant partetzipadu chin profetu. Sos pitzinnos depian isòrbere sa fantasia issoro. e pintare su carrasecare, ma fintzas a espressare àteras chistiones de atualidade che a s'ambiente e su bullismu. Sos resurtados de su cuncursu e sas òperas presentadas las ana postas in mustra in sas dies coladas in s'Exme. A s'addòbiu ana partetzipadu sos insegnantes chi, coordinados dae Ettore Moreddu, ana fatu naschire su progetu didàticu. s'assessore a sa cultura Sebastian Cocco, sos dischentes e sos genitores. Sas òperas como las an a giudicare sos utentes de sa pàgina Facebook Spazio Scuola e una giuria de espertos de su Liceo Artìsticu Ciusa. Sa segreteria polìtica de su movimentu La Città in Comune de Nùgoro, chi in una nota picat positzione pro sos ritardos chi pertocan sos traballos in su ponte de Oloè, in su caminu Uliana-Durgali, rutu su decheotto de Sant'Andria Duamiz'e-Trechi in s'interi de su ciclone Cleopatra. Sa die est mortu su sovrintendente de sa Politzia Luca Tanzi chi fit in servìtziu iscortande un'ambulàntzia. Su movimentu polìticu pedit a sas istitutziones interessadas in sos traballos de intervènnere in presse pro torrare a postu sa viabilidade. Nùgoro est candidada a Capitale de sa Cultura duas miza e binti, si leghet in sa nota. Est unu bellu resurtau e at s'apògiu a livellu locale, territoriale, regionale e natzionale. Ma Nùgoro apartenet a unu territòriu chi medas bortas sas istitutziones natzionales e regionales ponen a un'ala e si che l'ismènticana. Su Ponte de Oloè est s'esèmpiu de custa emarginatzione chentza tempus, de s'isulamentu in s'ìsula. Pro cussu su Movimentu La Città in Comune torrat a mentovare sa chistione de sos caminos nostros, pacu sicuros e malos a trabicare, e apretat sas istitutziones interessadas a mandare a dae in antis sas propostas zae printzipiadas e a che las jùchere a crompimentu, ca sun unu diritu pro sas populatziones nostras e sun isetande dae tropu tempus. Sa Càmera de Cummèrciu de Nùgoro dat a ischire chi su binti de aprile iscadin sas iscritziones pro sa sessione de su primu semestre de su duas miza e decheoto de su Prèmiu Storie di Alternanza, promòviu dae Unioncamere e dae sas Càmeras de Cummèrciu italianas chin s'obietivu de valorizare e dare visibilidade a sos contos de sos percursos de alternàntzia iscola-traballu ideaos, elaboraos e fatos dae sos istudentes e dae sos responsàbiles de sos istitutos iscolàsticos italianos de secundu gradu. Pro partecipare sun previdias duas fases, abbisat sa Càmera de Cummèrciu de Nùgoro. Sa prima, a livellu locale, promòvia e gestia dae sas Càmeras de Cummèrciu territoriales chi aderin a su progetu, Sa secunda a livellu natzionale gestia dae Unioncamere, a sa cale si partetzipat petzi si si superat sa seletzione locale. Sa premiatzione natzionale de sos binchidores s'at a fàchere in Roma in maju, ma s'an a fàchere peri premiatziones locales a incuru de sas Càmeras de Cummèrciu. A su prèmiu sun ammìtios sos istudentes de sos liceos e de sos istitutos tècnicos e professionales chi sian fachende percursos de alternàntzia iscola-traballu in impresas, entes o professionistas. Sa dimanda si depet fàchere in sos mòdulos chi sun a disponimentu paris a su regulamentu in su situ internet de Unioncamere. Sa Commissione Guvernu de su Territòriu de su Cussizu regionale at aprovau sos chimbantatres artìculos de su decretu-leze in matèria de apaltos pùblicos. Como su testu at a colare a sa Commissione Autonomia, Su votu finale de sa Commissione Traballos Pùblicos at a èssere su binti de frevàriu prima de sa riunione de su Cussizu. S'assessore a sos Traballos Pùblicos Edoardo Balzarini at ispricau sas lìnias printzipales de su disinu de leze e sutalineau chi est una leze orgànica chi assentat sas cumpetèntzias regionales in matèrias cumplessas meda Introduit elementos importantes in sa simplificatzione de sas proceduras, mezorat sa calidade de sa progetatzione e de sa programmatzione, seiat chin rigore òperas istratègicas e coperturas finantziàrias compudat su profetu de sos apaltos pùblicos e sos flussos. In prus sa leze fachet peri propostas annoadoras in àmbitos chi como sunt de cumpetèntzia natzionale, chin sa punna de crèschere sa presèntzia regionale in su setore de sos apaltos pùblicos, picande in cussideru pràticas bonas zai isperimentadas chin profetu in àteras Regiones. Sa Commissione, a secus de sa proposta de su cussizeri PD Salvatore Demontis, at annantu s'artìculu chimbe bis chi previdit sa nàschida de una sotziedade a capitale pùblicu, chin sòtziu ùnicu sa Regione, pro sa progetatzione, realizatzione e gestione de òperas pùblicas istratègicas seiadas dae sa Giunta chin una delìbera apòsita. A pustis de medas annos de peleas e de una batalla atzuda de sos sindacaos e de sos traballadores in fines pro s'Alcoa de Portovesme b'at a èssere unu benidore. Custu manzanu in Roma in su Ministeru de Isvilupu Econòmicu ant postu sa firma pro tzèdere Alcoa a su grupu isvìtzeru Sider Alloys. Presentes su ministru Carlo Calenda, su presidente Pigliaru, Giuseppe Mannina, dirigente de sa multinatzionale isvìtzera chi at rilevau s'azienda dae Invitalia, s'agentzia natzionale pro s'atratzione de sos investimentos, rapresentada dae s'amministradore delegau Domenico Arcuri. In sos meses colaos, Invitalia aiat picau in gàrrigu s'azienda de Portovesme de propriedade de su grupu americanu chin s'obietivu de acatare unu sòtziu novu chi esseret garantiu s'aviu de sos impiantos. Su bintiduos de Nadale in Portovesme fit istau sutascritu s'acordu de programma preliminare chi previdit s'investimentu de chentu baranta milliones de euro e s'interventu de su Ministeru e de sa Regione pro minimare su gastu de s'energia de belle novantabator milliones de euro. Sa produtzione diat depes torrare a cumintzare tra ses meses, una borta a regime diat depes pònnere a traballare setichentos traballadores, battoschentos diretos e trechentos de sos apaltos. Sa funderia de Portovesme contat trechentos bintotto tzellas, duncas sa ripartèntzia est prevìdia a pacu a pacu, a tapas. Si diant depes prodùire chentu chimbanta tonnelladas de allumìniu a s'annu. S'assessore de sos Afares Generales, Filippo Spanu, at dadu a ischire chi sa Regione at presentadu a manera ufitziale sa candidadura sua a diventare unu de sos polos istratègicos natzionales pro sos servìtzios Tecnologias de s'Informatzione e de sa Comunicatzione. S'istrutura de s'assessoradu de sos Afares Generales ch'at acabadu sa protzedura de censimentu de sas infrastruturas regionales, custu est unu passàgiu de importu pro crompire s'obietivu, S'istrutòria l'at a fàghere s'Agentzia pro s'Itàlia Digitale. S'isèperu definitivu imbetzes l'at a fàghere sa Presidèntzia de su Cussizu de sos Ministros chi at a dèper detzìdere in sas chidas imbenientes cales sunu sas Regiones chin sos recuisios pro cussu ruolu. Pro sa Sardigna a diventare polu istratègicu natzionale pro sos servìtzios in su campu de sas tecnologias de sa comunicatzione e de s'informatzione, at nadu s'assessore Spanu, cheret nàrrere a intrare in su circuitu de sos acordos de servìtziu chin sos ministeros, chin realtades fora de sa Regione, de livellu parìvile, e de diventare puntu pro garantire custos servìtzios pro totu sa pùblica amministratzione de su territòriu de riferimentu. Nois amus istruturas organizativas e tecnològicas avantzadas, unu sistema de servìtzios in favore de sos tzitadinos chi cumintzat a picare forma definia, S'ìsula, at concruiu s'assessore Spanu, est istada capassa de isvilupare cumpetèntzias profetosas in su campu de sos servìtzios chi pertocant sas tecnologias de sa comunicatzione e de s'informatzione e at progetadu e fatu naschire fainas de importu chi sun unu puntu de riferimentu importante a livellu internatzionale. A taes est Parma sa capitale italiana de sa cultura duamiza e binti. Su nùmene de sa tzitade binchidora l'at fatu custu manzanu in Roma, in sa Sala Spadolini de su Ministeru de sos Benes Culturales, su ministru de sa cultura Dario Franceschini in dennantis de sos sìndicos de sas tzitades finalistas, pro Nùgoro bi fit su sìndicu Andrea Soddu. Sa binchidora l'at detzisa a s'unanimidade sa giuria ministeriale presedia dae Stefano Baia Curioni, Cuntentu mannu su sìndicu de Parma, Federico Pizzarotti. Ma siat su ministru Franceschini, siat su presidente de sa giuria Baia Curioni ant vantadu totus sas tzitades chi ant picadu parte a sa competitzione, sighinde unu percursu de importu mannu pro torrare a bocare a pizu sas bellesas e sas traditziones issoro. E pròpriu a custu depet pompiare Nùgoro, ponende a banda s'iscunnortu pro no aer bintu, In custos meses sa candidadura at apretadu una tzitade chi in sos annos passados at pensadu petzi a si lamentare chentza fagher nudda pro mudare sa sorte sua. Su traballu fatu dae s'amministratzione comunale, dae sos assòtzios culturales, dae totu sa sotziedade tzivile nugoresa e de su territòriu non si depet pèrdere. Pensare a si torrare a candidare pro su duamiza e bintunu est primidivu ma podet èssere una manera pro non ch'isperder su traballu fatu in custos meses. Oje in Nùgoro an fatu su 'e oto cungressos provinciale de su sindacadu de politzia Siulp Nùgoro, su sindacadu unitàriu de sos traballadores de politzia de Istadu. A sos traballos apertos dae su segretàriu provinciale Matteo Baldi ant picadu parte sos segretàrios provinciales Siulp de Casteddu, Aristanis e Tàtari, su segretàriu regionale Salvatore Deidda e su segretàriu natzionale Vincenzo Annunziata. Su tema de su cungressu fit Italia porto dell'Europa, immigrazione a trecentossessanta gradi, ma in programma bi fit peri su rinnovu de sas gàrrigas de sos cuadros sindacales. Su segretàriu generale provinciale, Matteo Baldi, arribbadu a s'acabbu de su primu mandadu at fatu unu bilànciu de s'atividade fata in custos annos chi sunt istados difìtziles meda pro sas fortzas de politzia, Sa dibata at pertocau s'immigrazione, chi est istada s'argumentu peri de s'addòbiu fatu in Nùgoro su decheoto de jannàriu in presèntzia de su ministru de sos Internos Marco Minniti. S'obietivu de sos traballos fit de arribbare a unu modellu de gestione adattu a s'importàntzia de sas chistiones postas in campu. A su cungressu ant partetzipadu fintzas sos rapresentantes de sos àteros sindacados de sas fortzas de politzia e de sos pompieris. Massimo Ranieri chin s'ispetàculu Sogno e son desto in viaggio, ospitadu in s'Eliseo de Nùgoro, at ispassiadu sos nugoresos acudios chi an pòtiu apretziare sa balentia de custa artista chi colat dae sa cantone a sa recitatzione a su diàlogu chentza isfortzu perunu, Massimo Ranieri, erisero, a su pùblicu, l'at fatu fàghere unu biazu in su tempus atràbicu in sa carriera artìstica sua cumintzada a zovaneddu. E intre sos ammiradores bi fit una tzia de chent'e duos annos chi sighit a Ranieri dae cando at cumintzadu e s'artista s'est firmadu a faeddare chin issa faghende bìdere s'umanidade sua, Ranieri est semper istadu, prima 'e totu, una pessone, una pessone gentile, disponìbile, e custa est una dote chi li reconnoschent totus, paris a su talentu suo chi at mustradu in totu sas formas de arte, dae su cantu a sa recitatzione, siat dramàtica che còmica. Pro Edoardo Gigliotti, atleta de sa Polisportiva Gigliotti Team de Nùgoro est arribbadu un'àteru reconnoschimentu. A pustis de aer bintu una chida faghet sa medàllia de brunzu in su campionadu italianu assolutu de luta lìbera in su Pala Pellicone de Ostia, sàpadu coladu nd'at bintu un'àtera in ocasione de sa 'e chentu e bìndighi editziones de sos campionados italianos de lota grecu-romana promòvidos dae sa Fijlkam. Edoardo Gigliotti chi at bintu semper sa medàllia de brunzu at garegiadu in sa categoria novantasete chilos, mancari nde peset novantunu, una dificultade in prus contra a sos menzus atletas natzionales de s'ispecialidade chi però non l'at iscunnortadu. In sa delegatzione nugoresa a sos assolutos de lota grecu-romana bi fit peri Giovanni Gigliotti chi at garegiadu in sa categoria setantaduos chilos classificande-si su 'e doichi. S'impinnu imbeniente pro sos atletas de sa Polisportiva Gigliotti Team de Nùgoro an a èssere sos campionados regionales de lota lìbera e istrumpa chi s'an a fàghere in su Pala Serradimigni de Tàtari sàpadu bintibator de frevàriu.